igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu anyị abịakwa ọzọ n'ụbọsị taa kedu ife anyị ji wee bịa n'ụbọsị taata dịka anyị si wee kwu na ife anyị nọ na ya kịtaa bụ ka anyị were asụsụ igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ anyị na-akụziri ụmụ akwụkwọ ka anyị were asụsụ igbo wee na-akọwa Ife ụfọdụ anyị na-akụzikwalụ ma ndị ọcha ma ndị oji maka na gịnị na asụsụ Igbo bụ ebe anyị si wee bido maka na ụfọdụ ụmụaka anyị nọ na primary school secondary school na ndị nọ na universities oge ụfọdụ ife a na-akụzi na-edoro fa anya maka na gịnị na anyị na-eji Igbo anyị na-eji oyibo wee na-akụzi maka na anyị ejirọ Igbo akụziri ife anyị wee na-esi anya nya ka anyị bịara n'ụbọsị taata wee na-asị onye ọbụla bụ onye Igbo ọ bụrụ na ị zigalụ nwa gị akwụkwọ sị nya bịa ekwena ka sọsọ gị na-ege ife anyị na-ekwu kpọta ada gị nwaanyị kpọta nwa gị nwoke ọ bụrụ sọsọ ị na-ene JAMB ọ bụrụ sọsọ ị na-ene akwụkwọ ka aba gaa na university kpọta fa na fa kwesịrị ịbịa ka anyị nọrọ ka anyị wee na-agbalị ịmụ ife ndị a niile dịka o si dị n'asụsụ Igbo maka gịnị ọ bụrụ na nwata nwata akwụkwọ ọbụla i sendị n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ na ọ gụsịa nya bụ akwụkwọ o lue na njedebe ọ ya-enwelịlị ụfọdụ university na-asị sị na onye a kwesịrị ide project mana ebe nsogbu dị bụ Ma onye anwa ọ makwaalụ mma ife niile anụnwa o kwesịrị ịma na nke a na-akpọ research methodology. Kedụ isiokwu research methodology anyị na-akọwa? Ọ kwa ka ndị ọcha si wee kụziri anyị iji wee dee ife anyị na-ede n'asụsụ oyibo. Research methodology abụrọ ife nke ndị Igbo, ọ nke ndị ọcha. Ị ma na anyị dị ka ndị e liri eli maka na emesigo Ife ọbụla a na-eme, ewere oyibo wee na-eme ya. A na-ede ede, ewere oyibo na-ede. And ndị ahụ wetara anyị oyibo nwee usoro fa si wee sị na a ya-eji wee na-efolo ife ọbụla fa a na-ede nke anyị ji oyibo ede. Ya ka anyị ji wee nechasị anya wee sị na ọ ya ama mma ka anyị bido ụlọ akwụkwọ anụnwa ka nwata ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ Okenye ọbụla nọ n'ụlọ akwụkwọ, ụdị level ọbụla ị nọ, bịa na anyị abatago sị ka anyị wee nwee ike ịtụle uche. Anọrọkwa m ebe a ekwu na mụ masịrị. Mba mba mba mba mba, ọ bụrọ ya. Kpaa ma ọ bụrụ ndị be anyị. Unu ma na asụsụ Igbo m na-asụ bụ asụsụ Anambra, Oyi na Ọmambara, abụ m onye Nteje Abọgụ. So na m abịarọ ebe a taata ka ọ bụ na mụ masịrị. Mba, ife anyị bịara ka a na-atụkwa uche ọnụ nke m na-amasịrọ mma amụtakwa maka na enere m anya n'ife comment ụfọdụ na ụmụ akwụkwọ ma ndị ọcha ma ndị oji na ife onyonyo nke anyị mere o nwere ife m mụtara n'ife fa kwuru ya na ife anyị bịara tata bụ gịnị bụ literature review ọ na-atụ ụfọdụ egwu mgbe ọbụla ekwu literature review dịka ọ nwere ife ọṅụṅụ ife dị iche dị na ya mba mba mba mba literature review ka a sị ka a kọwa taa n'ụdị Igbo ma n'ụdị oyibo mma asụ oyibo ahụ etu esi dee ọ bụkwa na m asụtarọ e nyere m aka sụtapụ mana mma asụ etu ahụ esi dee kọwakwa ya ka o si kwesị ine anya n'ife edere ebe a literature review tips to note about literature review mgbe ọbụla a na-ekwu literature review some ndị masters degree students oge ụfọdụ ọ na-ebufe aka even some ndị phd students ọ na-ebufe aka Literature review is all about mgbe ị chọrọ ide ife dịka m si wee kọwa na mbụ mma na-akọwakwa were example a na-agakwa ka o wee nyere anyị aka nghọta mgbe ị chọrọ ide ife o nwere topic ị chọrọ idenụ o nwere topic ị chọrọ idenụ i wee dee wee nwee topic ife ahụ ị chọrọ idenụ ife izizi ị ya emezi bụ na ị kwesịrị ịgụ akwụkwọ maka topic ahụ maka ife ụfọdụ dego maka ya bụ topic o nwego ndị kwuru ife dee ede kọwaa akọwa maka ya bụ topic ị kwesịrị jeje gụọ ya mara ife fa kwu mara ka fa si dee ya mara ebe fa na-emetesirọ mara ebe fa na-edetesirọ ya ka o ji wee dị mkpa na ị ya ejeje gụwa ife ndị yitelu topic ị na-ekwu maka ya degolu before i wee bịa ide ya bụ topic Ị nee anya dịka esi wee dee n'oyibo ọ sị, Begin reading broadly around your topic. Ị ya ejeje gụba ka m were ya na ị chọrọ ide maka Biafra dịka e si kwubu before. Biafra, idea Biafra. Biafra as a nation. Ife ị ya eje me bụ i jee gụba akwụkwọ niile ebe ọbụla e kwuru maka Biafra. Ndị dere ede ma ndị kwuru ekwu ọ nya ka a na-akpọ literature review wee neba anya fụ ka fa si wee de mistakes fa megasịrị na ya ma ọ bụ ife ụfọdụ dị mkpa fa kwugasịrị maka na ife anwa dị mkpa fa kwugasịrị ọ dị mmadụ ịtọ kwuru maka biafra i welu ife niile fa kwu na ka fa si wee dee ya ị gụchasịa nya ị wee chọpụta ebe fa na-emetụsịrị ọfụma kpatara na o ji wee bụrụ na ojukwu ekwugo maka biafra mana anyị enwetara biafra Wazulike ekwugo maka Biafra, anyị enwetara Biafra. Nnamdi Kanu ekwugo maka Biafra, anyị enwetara Biafra. Eji m nke a as example. E nwere other topics ị nwere ike use. So ị bịazi wee cheki ya, kedu ife kpatalụ na mbọ niile nna anyị Ojukwu gbalụ maka inweta Biafra na enwetarazi ya bụ Biafra na o nwere ife kpatara ya ị gụchasịa ife niile e de maka ya i mee gịnị jotsịa nya down mara ebe mmiri si wee li opi ụgbọgụrụ i debe i wee gaa na massob ụwazulike mgbe ahụ ụwazulike na-ekwu maka massob ọ dịkwa ka anyị enwe biafra ka echi e mesịa enwetara kedu ife kpatalụnụ na ọ garazi o nwebere ife kpatalụnụ maka na ọ bụ na ọ nwere na tata na anyị aka enwego biafra i wee desịa ife niile a debe jotsịa fa ncha etu fa si wee mee malụ mistake fa mee na nke fa metalụ i wee na-esi Nnamdi Kanu na MASSOB na IPOB kedu ife kpatara na etu unu ndị Igbo si wee nupụta e medekwa ọ dịka ọ bịa anyụ kedu ife kpatara na the strengths and weaknesses

Ya bụ ọ bụ na ọ nebela anya, o wee magbuo onwe ya. Ị nekwa ya na onye nke ịbụa, ife ọ na-enebere anya, ife ọ na-akpatụrụ aka, ya bụ ọ bụ na ọ kpatụrụ aka, o wee ma- ọ ebe anwa ka ị ya-abịa concentratezie kpatalụ na ife ị na-ede na ọ nya bụ ife dị iche. Ọ nya ka a na-akpọ literature review, going back to what others have written. Look at the PowerPoint here in English. He said, Second point, gradually focus in one particular text. First of all, begin reading broadly around your topic. Then, gradually focus in one particular text. I bidogodu ịgụba maka ife e kwu maka onye anwa na-ede i wee narrowzibezie ya down na point ahụ ọ bụ ya ka ị na-achọ ide maka ya eventually you will find the gap you can help fill ya bụ literature review Searching and reviewing literature will be an ongoing process through your research. However, the majority should be done at the start so you know what has already been covered in your field. Perfect. Ị ya-agụ agụ gụnwese akwụkwọ niile ede maka topic ị chọrọ ide maka ya ịgụwa gụnwese n'ọlụ na jebe na library ị gụa nke a ị gụa nke a ị gụchasịa i wee nwee ike ịchịkọta onwe gị ọnụ not everything you read will necessarily be included in your literature review no ọ bụrọ ife niile ị gụrụ ka ị ya na-efocus attention gị ya-adịlịlị n'ife anwa yitebe ife ị na-achọ ide maka ya what is a literature review A literature review is a critical examination of information relevant to your proposed research topic. Ife dị mkpa na ife ahụ ị chọrọ ide n'akwụkwọ ị na-agụ i jego na library wee jebe ịgụ akwụkwọ maka ife i ji gụọ akwụkwọ a bụ na supervisor gị asịgo gị ngị nye proposal ife ị chọrọ ide i wee gagharịba na library chọba materials and ife anyị agụ agụ erike kata mana ya anarụ ya dan n'ife ngị nwa na-achọ second point here says it involves analyzing and evaluating the work of a range of scholars in relation to your research topic perfect a literature review includes paraphrases quotes and you are critical of authors whose works you have read Ọ bụrọ na ị bịalụ na nke ofu onye, ị nabata ife niile o delu, mba, ị ya eji critical mind checkie ebe o detere na ebe ọ na-edeterọ maka na ọ nya kpatara i ji wee na-ede nke gị na o nwe ife ị chọ add. Reviewing the literature will help you identify your research question and the gap in your field that you can explore. Ada m ama ma ọ bụrụ na unu elofugokwa ife m kwuru before ụmụ akwụkwọ ibe m. Na literature review bụ for example na ị na-achọ ide maka ife gbasara Biafra. Ife m ji wee were maka ife gbasara Biafra bụ example. And ọzọkwa bụ na ọ na onye Igbo ọbụla anyị uche ya na-aga n'ebe a ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ. Mana i nekwa anya ị fụ na ọ bụ ife ụfọdụ pụtago na imenụ Ojukwu wee pụta wee dee wee kọọ maka Biafra Uwazuruike wee pụta wee kọọ wee dee maka Biafra Nnamdị Kanụ wee pụta wee kọọ wee dee maka Biafra e nwekwara ndị ọzọkwa ọ bụrọ sọsọ mmadụ ịtọ a nụnwa kata mana literature review bụ ife ọ pụtara bụ na for example na ị gụgo akwụkwọ ịtọ a nụnwa fa delu each of them ife fa delu wee mee gịnị wee chọpụta ebe gap dị ebe fa lili mpeli ebe fa na-edetasịrọ or ife fa megasị strategy fa use gasị na-adịrọ mma kpatalụ na today na akarọ nweta ya that is their point and that is the essence of reviewing what other persons have done in your work identify themes and key areas use these as your subheadings in the literature review and as a way to code your note taking ịmago nke ọbụla ị na-ede ya na jot things down ndị bụ for example na all of them niile na-akwụ ndị ndị bụ ka ndị bụ ndị biafra ka ebe o si kedu particular states dị involved na biafra i wee si etu a na-elist ya ị nwere ike chapta other chapters ga-abụrụ states niile ya bụ each chapter

Color code these notes based on themes to help you cut and paste them into the literature review. Nke ọ bụla ị na-ede o nwe- o ya enwelụlụ ife dị mkpa ị kwesịrọ na ị ya-arapụ ma ị na-agụ akwụkwọ ọbụla maka that particular topic ị na-ekwu maka ya. How to write a literature review. You do not have to read every word of a book

How does it contribute to your field? Akwụkwọ ị na-agụ kịta kedu mkpa o nyere n'ife ọ bụ ya ka ị na-ekwu maka ya? And then what is the main argument? Ife niile a ka ị ya na-agụ na-achịkọta in order to come up with a standard position. And that standard position is actually your target, which is your topic. How reliable is the source? As another question, how reliable is the source? How strong is the evidence provided? How are the views expressed similar or different to other scholars? Ọ bụrụ source niile chọpụtalụ maka Ojukwu for example, ife o kwu maka Biafra. Ọ bụrụ source niile chọpụtalụ maka Uwazuruike for example, ife o kwu maka Biafra. Ọ bụrụ source niile chọpụtalụ Nnamdi Kanu for example ife o kwu maka Biafra m kata mana fa ịtọ nwelụlụ ebe fa kwukọrọ ofu okwu nwee ebe fa dị iche iche fa ịtọ nwere ebe fa use the same strategy and methodology nwekwa ebe fa differlụ ife niile a bụ ife dị very very important in the course of your literature review you will cite all these similarities and differences at the same time

because theory adịgo already theory ahụ adịgolu already kedu ka etu ị ya esi wee nwee ike itinye ya wee nwee ike iwelu ya ọ baalụ gị uru for example na ị chọrọ ide maka nigerian educational system i wee sị na primary school enwe primary 1 to primary 6 mana ife ị chọ na your own topic maybe na ị chọ ka ọ bụrụ sọsọ 5 years in primary school 5 years in secondary school mana ọ dịgo already na-enwe 6 years in primary school 6 years in secondary school is already consider that as a theory which you can now build on wee nwee ike itinye nke gị ọ na ị chọrọ na primary school bụ 7 years ọ na secondary school should be 7 years o nwegoni ebe ground dịgolu before that is what we look at theory so that theory ị ya ejide aka wee bido wee build ba your own what has not been considered who are the key scholars in your field what topics have been overlooked ife niile a bụ ife literature review ya enyelụ gị aka wee bọ ya taba ife dị mkpa na nke na-adịrọ mkpa wee nwee ike ịma ebe ị ya esi wee wee gaba from your own what should you be trying to achieve read literature reviews in your discipline to analyze the structure and style. You might even find some interesting citations to back it up. Place your research in a historical and theoretical context. ọ bụrọ literature review bụ ị pụta kọwa tu kọwa ife na-adịrọ related ma ọ bụ gụba ife ọbụla ị na-agụ because na ị na-achọ ịgụ no akwụkwọ ọbụla ị ya agụ ya adị related to your topic show how your research relates to previous studies and why it is important examine landmark Examine everything that should be examined. So literature review, don't forget, ụmụnne m. Na literature review bụ gụọ ife ndị ọzọ delu before i wee bido nke gị. Identify the critical discussions, the theoretical and methodological controversies. Compare and contrast different authors and their views and then put it into your own topic. Identify the area that still need to be researched. Fa ekwusịgo ife niile a mana o nwere ebe a na-ekwurọ. Ana m e-repeat ife niile a ka anyị wee na-ama ife bụ literature review. Ọ dị very very important. Establish the need for your research because na mgbe ị gụsịzi wee fụ gap ndị a na-efilurọ ya bụzi gap ị na- ị na-efilu in your own paper. Ensure your voice is clearly evident in your critiques and throughout the review. Ị gụsịgo nke onye a, gụa nke onye a, gụa nke onye a, malụ their pros and cons, malụ their strengths and their weaknesses, wee nwee ike ibuildzi on your own topic. Ọ bụ na i mee etu anwa, a good literature review has well-structured paragraphs, has clear transition between ideas,

maka onye dị etu a ị kọba ife niine na theory ya niine na ife niine o kwuu wee were ya buildịba ị bịa na in the same chapter 2 is 2.2 i sikwa etu a wee kọbakwa maka onye nke ọ- onye nke ọzọkwa 2.3 i sikwa etu a for example imagine na literature review na ị gụgo nke Ojukwu Ojukwu nwere ike ọ bụrụ 2.1 ị kọba maka ife Ojukwu na point ya niine Olise kasị the next thing ya bụ 2.2 ọ bụlụ onye Nnamdi ee Uwazuruike ị kọva maka Uwazuruike na ife ọbụla na ife niine o megasịlị kpatalụ dị mkpa na topic anyị na-ekwu the next thing ya bụ 2.3 ya bụ Nnamdi Kanu ị fụgo na chapter 2 gị na i desigo ya ma ọ bụrụ na chapter 2 gị bụ is all about literature review you start with introduction 2.1 2.2 2.3 and then you conclude if you want it that way

and then you conclude. So let us not forget, as I said, literature review is all about reading what has been written about the topic you are writing and then analyzing them and situating them into your topic. Ife anwa ka anyị sị ka anyị kpatụ aka n'ụbọchị taa, ka o wee nyelụ anyị aka